ndị na-achụ ego n'ụzọ eziri ezi ada anọte aka aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ onye okay um, ndị be anyị hmm. unu n'anya anyị na nnukwu papa anyị nọ um, ndị oyibo asị my prof my prof hmm. ya ọkammụta ọkammụta hmm. ihe ọbụla megide ị gụgide akwụkwọ gụgide akwụkwọ gụruo na prof

mana eh, afọ abalị oge tela 1980 something a na-azọzi ya- na-akpọzi ya afọ ilu ụtọ ụbọchị Anosa anyị nwa na-akpọzi ya my grandfather and I know that's my grandfather ọkammụta yeah anyị nwa bụ ndị Ụtọ Ndụ Media House yes yes anyị nwa na-agagharị na-agba ajụjụ ọnụ ka anyị wee na-agbazi ma na-akụziri eh, ndị especially ndị Igbo be anyị na ndị abụghịkwa ndị Igbo mm. yes ihe aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ pụtara mana before anyị baa na ya bụ okwu anyị alike ka i were aka gị kọwara anyị onye ị bụ ọfụma eh, afa m bụ Victor Ọnwụbalili Anosa abụ m onye Ojoto Ire Eberebe village Ojoto nwafọ Ojoto and eh, ọ n'obodo a ka a mụrụ m n'Ojoto eje m akwụkwọ n'Ojoto n'Ogwu Central School sizie ebe a jee Ngwa High School na Government College Ụmụahịa na University of Ibadan where I taught for 38 years. Hmm. Became professor 1983. He was professor. Yes. 1983. Yeah, so today I'm by this by this year and I'm 42 years as a professor. Mm. Uh, by God oh. by God's grace. Uh, but ife ị ga-ama ya bụ na nna m ejerọ akwụkwọ. Are you serious? Nna m bụ nna m mụ na nne ndị a. Mana m nọ m nne m tọrọ ndị nna m mụ na afọ abụ ọ nọ n'Ojoto. Bazi ụka. Wee ghọta ife bụ akwụkwọ. wee chọọ na ụmụ ya ga-agụ akwụkwọ wee megide ọ zụgide onwelie isi nwa nwoke nwanne nwoke jekwa bụrụ engineer um, last year my grandchildren his grandchildren ụmụ onye a two ụmụ onye a two ụmụ onye a three ụmụ onye a four these are all the same five

ee ndị ojoto niile 100% bụ farmers so ị ga-emetụ n'aka ị ga-emetụli aka n'ala wee lie nri 100% bụ farmers ma nwoke ma nwaanyị oke fa na the 50s the- I grew- I grew up at home. onye ọbụla na- na-akọ nri o nwerọ onye enwerọ ji be ya ma ede so onye ọbụla na-akọ nri so ilu ahụ ife ahụ gosiri na ọ bụrụ na ị kọrọ nri which was nya bụ sọ ife a na-eme for other things ndị na-eme ife ọzọ erirọkwa nne 90% na fama were farmers a na-akọzi nri na-etekwa nkwụ na-eme ife ndị ọzọ o nwere onye bụ kapịnta normally onye bụ kapịnta jewe ọlụ oyibo so everybody I would say 100% na-akọ nri so in that uh, environment onye ọbụla ga-emetụ aka na ala wee lie nri ị metụrọ aka na ala ị ma-eli nri hmm? enwerekwu ndị nche o nwerọ ife ọzọ ị ga-eme na-abụrọ na ị ga-emetụ aka n'ala na-emezi ndị ọzọ little by little so ife ọ mean bụ ife ahụ na imetụ aka n'ala ịkọ nri n'ala weta ife a na-eli wee lie nri so atụgharịzie nya in the other way round ọ bụrụ onye agbarọ mbọ na-eri onye ndị oyibo kpọrọ work and eh, chop Okay. and ọ ọ bụrụkwu na ọ dị na- ọ dị na baịbụl m. Yes. ọ dị na baịbụl if you don't work you don't eat Yes. Ehe, so so nya bụ omenala ọ ife o ji wee ya bụ inu ji dị very appropriate na oge anwa anyị na-ekwu 100% mmadụ na- hụ- onye ọbụla na-alụ na-alụ ọlụ nwoke nwoke famili ọbụla na-akọ ji na-akọ akpụ na-akọ ede you know, ana ị kọrọ ya ị ma-eli owuwe ihe ubi rue ị ma-enweta Eh? ị ma-eweta aha. So, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ Igbo niile ma ụmụ okorobịa ma ma ndị anyị na-eso n'azụ Mm, gbasara ụfọdụ pụta sị gị na na onye a gwọrọ ọgwụ ego wee nwee ego na onye a bịa ka m merụ gị oke ite bịa na mma abaghị ọgaranya mm, ehe maka na ihe anyị na-ekwu bụ ikwu gị ya na ọgwọ ka m chọọ Sure. Yes. so kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị igbo maka omenala eji mara ndị igbo bụ ịgba mbọ Yes. ihe eji mara anyị bụ ịgba mbọ anyị site na mbọ ahụ anyị na-agba ya gbapụta ihe Yes. na ọ bụrọ ọ ga-aga gwọọ ọgwụ so kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị igbo gbasalụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka anyị wee chekwa Ee, ka m bido by ịsị na Ana- anatago m ọrụ oyibo ebizi na ojoto kịta Okay. okay ee before anyị bịara ebe a Thursday m na onye be m because of na anyị ga-apụ arụrọ m ọrụ mana mana Wednesday ya alụ- alụrụ m ọrụ ugbo Okay. akọrọ m ji kọọ ede akọ- anyị kọbụ ede akọrọ m ji eh, before I, the day before we take every I'm managing yes. okay? so now um ọ na-ewute m mbụ ife na-eme kịta I've been with Ebin for I've been n'ụlọ since 2023 ụmụaka o nwezi ife a chọrọ ime hmm. onye pụta o jee ọ na-eme yahoo m sị fa na ife a bụkwanụ tragedy hmm. ka ife a kpọ tragedy n'anị Igbo you know, tragedy because ife ndị Igbo na-eme bụ oge anyị na-eje akwụkwọ ị gụcha 6 i jee secondary school for few of us nwee privilege eh? majority ejebe ịmụ afịa some ejebe ejebe ịmụ carpenter ma ife ndị ọzọ o nwere onye ga-afụ o nwere ga-agụsị akwụkwọ kparịba na Ojoto ma ọ na-emi everybody everybody na-eso line ọ ga-eso wee zụwa wapụta mmadụ mana m sị fa na when you ị pụta kịta asị na ị chọrọ ịdị eme yahoo it's a tragedy because ụzọ- ụzọ niine anwa ndị Igbo anyị si abụ mmadụ ka fa na-arapụ na-eso ụzọ dị it's a close end because gọọmenti sịrị na fa ama emeziba emezie tolerate ife a. all those boys will, will have nothing to do and meanwhile fa elipugo afọ as we say in my language fa na-eje na- fa nweta ego eje na hotel bili na-eli ife zugwu ma nwaanyị ma bụ ife a na na-ata anụ ị ma kpọ- ya kpọta onye ahụ bọyị na ọ bụrụ na ife ahụ e-closuo o jekwa akwụkwọ ọba akwụkwọ ụmụ enwe efe ọma ahụ carpentry so it's a tragedy so ife na-eme dị mma so eh, I tell them that no na ọ bụ anyị na-eje ihe na-apịba ego mmadụ ori ka ọ bụ ori ka ana m ekwu ya n'ụlọ ụka be anyị ụfọdụ asị m ekwuzina asị a m gara ekwu ya ori ka ọ bụ ego mmadụ onye zuru ego ya ga na a- a- ga na Asụ ọfọ. a- na- a- na- na- na- ịgba ịgba ifu ịgba nke o ji Chineke nọkwa n'elu then ụfọdụ na-ejikwa nne fa agwọ ọgwụ o. Uh, they were telling me the other day na ọ na-abụ ụfọdụ gotezie bread nye mmadụ arụ m ekweta na mara o nwe ife eti- a- esi na ebi m n'oji otu ni. Mm. na mara na o nwe ife etinye n'ime ya. so ọ bụ afụ ife a ga-eme esi mebe like afụ m ndị na-ekwu unified Igbo is is working out emebegide unu megide ife a tupu ha ghọta ife a na-ekwu so ọ dịrọ mma because they are losing like me I was telling them n'ụlọ ụka be anyị on this matter I said I left school at 29

so there's Chineke na-enye anyị ndụ toro ogologo why do you cut it short so onye ọbụla ga-enwe ndidi soro ofu ụzọ onye besi akpata ego mhm. Mhm. ndidi i soro one situation sosie enyi ike isikwa nke ọ work isi iti na ndawa mana nke a bụ nke a bụ a close end because one day there was a time ya bụ ide leta fa eje chere na post office dọwa ya were ego

because everybody and it's, it's what is paining me is that it's like the whole of them are na-abanye n'ime ya and ụzọ adịrị ya so eh, ife unu na-eme dị mma eh, ụzọ ọjọọ and onye ma ife ga-esi na ya pụta Eh? Daalụ. Nna anyị ukwu daalụ. Nna ka mụta daalụ. Gọzie ude prof. Em, obi bụ m sọ aṅụrị na m nere anya

omume, i nwee ike ịkpọchigha ya azụ sị ya na ife dị etu a adịrọ mma. Gịnwa kwụdoro ya, ya pụọ. Ikekwa ya jee kpata ego n'ụzọ na-ezighị ezi ka ha wee nwee ike wee na-eri nri. Mana o o kwesịrị ka nne afọ bịa ọ kpọọ nwa ya mgbe ụfọdụ, maara ya atụ sị onye dị etu a, onye dị etu a, onye dị etu a, na-enekwa ka ezinụlọ dị etu a si wee dị. ọ chọọ ka nke fa ghasa aghasa na o kwesị ime ife ndị ndị gboo na-emegasị e wee nwee ike wee m kwudota ụfọdụ etu m si ene anya ụfọdụ nwa ada ejekwuzide ọrụ nke a na-ekwu okwu ma aka mmeta ma nke nwa aka aja aja ma ihe ndị ọzọ fa ada ọnwụ na-arụ ọrụ ụfọdụ ada arụ ọrụ na chi fo ụtụtụ ha agbapụ ikekwa nye ya ọrụ so nwa ya na o nwe ife ọ na-eme ego bara ya aka ọ gbanawa ọ ma arụ ife ahụ rụta ya ọfụma so na m nekwuru anya na ihe gbasara ndị nne na ndị nne ada adụ ụmụ fa ọdụ ọfụma ọ na-eme ife na-adịrọ mma fa arapụ afọ gbere ya na-aga so ọ bụrụ na nne afọ na-eme ife dị mma nwa ya na-ene ya anya Mm? na ndị be anyị na-eji ya atụ ilu na ife nne na-eme nwa ya na Ị ma amụrụ. o nwere ebe nna a kwuru okwu sị na nne bịa ọ na-aba na-abara nwa ya sị ọ fụrọ ka ndị a si enwetasị ego Eh? na-akwado ọfụma ka o soro fa pụ apụa Soro ịbụ so ọ na-akwado ọ na-akwado nwa ya ịgbapụ n'ezi jee n'ezi a jee ghọta ego kpọbatara ya n'ụlọ ka ihe wee na-aga so na ndị nnekwa nwere their own problem ihe gbasara ụmụaka fa na a na-azụ nwaanyị nwere ike ịpụ n'ụtụtụ ya afụzi ọzọ ọ bụrụ n'abalị o jesie pụta i were nri chee rie nri o buru nri rie ị ma ajụ ya sị ya kedu ife ọ- ya- ife ọ ji eme ya na onye dị and nke ọzọ ịnekwu anya ndị ọyị anya na ya na-ayị akpagharị fa bụkwa ndị ezigbo mmadụ fa sikwa n'ụlọ dị mma wee pụta ihe afụ nwa ya ka ọ na-eme ife ọjọọ ikekwe ị sị ya jewe akwụkwọ today mee ihe dị etu a ọ bịa o soro onye ọzọ ọ bịa ọ na-amarị ya atụ sị ya ife ọ fụ na onye a na-ewebata ihe n'ụlọ na ya nwa ada ewebata na ada ajụgodi ya etu o si ewebata ife ya mgbe ụfọdụ nne a na-aga na-akwadoro nwa ya sị na-eji emere ife na-adịrọ mma so na etu m si wee ene anya ka ụwa si aga kịta ndị nne esirọ ike n'ihe gbasara ezinụlọ maka fa na-ejide ụmụaka fa were gboo mebie fa tinye fa na high level ebe ha yes ebe ha ya-ejeje kpata nyawa ego ka o wee na-eriju afọ ihe dị ya mkpa bụ ife ọ ga-ewebata n'ụlọ ọ bụkwa ihe nwatakịrị ya-eme eme wee webata wee webata mgbe ụfọdụ e nwere ike ofu nwoke ejide ego ego eju ya aka nne ya na-asị ya ehe na onye a bata nọdụkwa ya ka arụ dị ya mma nwoke bata n'ụlọ chọọ iri o chenye nwoke ife ọ na-akwadowere ya efe ya maka gịnị na na nwata ka ọ kpọrọ wee pụọ ọ pụọ ọ kpatasịara ya ọ na-eri so afọ ya ka njọ mana ịzụ nwatakịrị azụ adịrọ ya mma ịzụ azụ so na mụ nwa feel that na na ndị nne nwere part to play n'ihe gbasara ụmụ ụmụ Maybe. lọlọ ka mmụta Mm. o nwere ihe anyị na-ada ekwu onye kwute nke dị mma e mee gịnị A kụọrọ ya aka. Mm. i kwuru ọfụma Mm. i kwuru with experience maka a sị na experience bụ the best Yeah, teacher. teacher na o were bụrụ ihe mmụta nyere ndị nne nne anyị na ndị nne ndị ọzọ niile yes onye anyị mezina ụmụ ya encourage ee nwa onye a na-emeta nwa onye a na-emeta anyị chọghị ịdị ka nwa onye a chọghị ịdị ka nwa onye a There is no Comparing. competition in in destiny, destiny and in life. enweghị onye ga-adị ka m and enye m adị ka mmadụ Yeah. aga m abụ onwe m onye onye ọbụla ga-adị ka otu ya na chi esiri kwekọrịta so anyị na-ekene gị na nnukwu ndụmọdụ ọ bụkwa obere ndụmọdụ o ruru ife and ife ọzọ if I can put in a word again ife ọzọ ife dị na ya bụ ụzọ niile a fa si achụ ego gbagọrọ agbagọ ọ dịbu before mana nke dịzikara dị egwu ife niile chụrụ ụdị ego anwa ada anọte aka hmm. ife niile chụrụ ụdị ego anwa adịrọ eziri ezi na ndị gwọgara ọgwụ ma ife ndị iwu chapụ ndị even in the 70s and 80s fa ada anọte aka nwere ndị ọgbọ nwụgoro ebe 30 years ago 20 years ago but here, here we are by God's grace Eh, so ndị na-achụ ego n'ụzọ ezirọ ezi ada anọte aka because the fa na-emebi fa na-emebi iwu ma ma they do all kinds of things and they get repercussions you know so fa ada anọte aka mana gwa ụmụazị kịta fa ada ekwe so let us let us do the gospel mfụkwa like m na-eme ka ọ na-ekwu ya n'ụlọ ụka anyị more than three times I was, I was telling my priest mara ife ị ga-eme maka ife a initially he was a bit hesitant but they have started talking out you know because it's a problem so oke ụmụaka pụta ambition fa abụrụ motorcycle

na nwunye anyị ga-abụ onye inye aka anyị mm. and adị m happy oge m mere anya fụ onye be gị n'akụkụ gị mm. maka ụfọdụ na-emejere ịnụ nwaanyị kama anyị anụta onye inye aka anụta onye nkapa aka so anyị wee sị ka anyị jụọ ọnụ ya asọ ka mmụta ugo mmụta Idemmiri North and South

50, 50 gịnị 55 years Ị nọ na gate. Ife? Na gate. 55 years 55 years ka Ah. di na nwunye a bigo Ka mụ ha na gate. ka biri na-ebi wee ruo na nka Ka mụ dị iwu. Ee? ịgba mbọ nwa bụ nwaanyị ịkwanyere di gị ugwu menata ị na-efe di gị as your king